but Igbo bụ Igbo anyị bụ Igbo ka anyị fụ onwe anyị n'anya fụ omenala anyị n'anya respect omenala anyị Igbo Igbo karịrị na fita ka anyị na-ele fita ka a na-eche ya Igbo ga-ekene ya mụ ka ị wee chụọ aja ịchụkwa nke onye abụọ chụwa aja chụsịa na-adọrọta aja ka ọ pụọ sị ya hey come back bịakwa bulu aja mmebọ ịghọta mana ịchụwa the aja chụsịa ebupụta mma like ka village ọbụla nwee ife a ịghọta ka omenala anyị na-ataba village ọbụla nwee disten at least inwe ebe ya bụ ịchụ achụsịalụ gị aja ọ kwasịalụ gị ibu ọ nwekwa ebe a na-adọwakwa ibu ndị mmiri iche m ka ya-egosi unu nke ahụ mana nke a bụgodu fụ ọgbọ na uke aja gbasatalụ ndị akaraogori menri uke uke abụọkwa be nna m na okenye a ife ọjọọ ehe so ebe anyị nọ bụ n'anị Ọkịja ị na-ege ntị ebe anyị nọ ife a ka anyị jekọ ụnụ ụnụ nee anya design e si e design Ọkịja shrine ụdị ife a mana akụsị ya flower ị fụ ya na akụsị ya flower ị na-abata ọ dị ka ị na-abata paradise ee nke a nụnwa bụ egwu ya. Hmm? igirigi ọgụ abatanugokwa m ụdị ebe a na nlọ abatanugo m ụdị ebe a na nlọ ọkwa ka ụnụ fụ ife si eme ọkwa ụnụ fụ ka ọ dị ụnụ bata ọ na-ada ọ na-adịba ka garden ị fụlụ flower fa a na-akpọ ya flower alụsị ọ dị isi nke a bụ dining dining ị na-afụ ya na ya dining a mara ya akwa nke ndị ọcha na-akpọ dining ya ukwu ugiri ukwu ugiri fa na-akpọ ya dining fa ị fụ ya ebe a ka a na-abịa achụ aja ọbụla bụ aja aja ọ sọkwa onye ọbụla and mmadụ tụọ ahụ n'alụsị mmadụ tụọ ahụ n'alụsị na mmadụ tụnyere n'alụsị na e ji ego ihe e ji wee kwụọ ụgwọ ịbịa kpesala obodo abịakwala n'ebe a setụlụ ya ka e si set ya free o nwerọ alụsị ya-egbu ee babina ejesi ya ọgwụ ebe a na ndị ikenye ndị ichie Ndị ọdịnala na-eme ihe ịghọta ọdịnala. anọla ebe a gwọ ọrụ ha ọgwụ straight ahead agwa ka m na-abata ebe a agwa na mmụọ nọ ebe a kalị ọkwụ na afịa ngwa ka anyị bido na ebe a Mhm. Ee, nna ichie weta ife ngwa i dozie ebe m kwụsị Anị Ọkịja ka anyị nọ. maka ịma na asị na ọ ndị nwe ana ndị nwe ana ka wee malụ Nke bụ eziokwu. ehe Ọ nke a bụ anị Ọkịja ha na-ekwu. ya ka ọ na-agba gwọcha ọgwụ ya bịa kpuo ya ana niile bụ ofu ọsọ ka pancha nke ma ofu aja aka enwe aja London iche aja Amerịka iche mm-hmm. as far as na nwere ihe mere ya adịghị mma abịa nga abịa godo ogu ma ọ bụ na agwọchara ọgwụ nwa ọgwụ mm. abịa kpuo ya n'ihu anị mm. jụọ esi kpuo ya ka ọ ya adị o nwere mkpu o nwere alụsị mkpu ya nwekwa Ụlasị ya so kedu aja ndị mmadụ chụsị ya achụ o juru ejunu naanị ya na azụ niile afa

ya na ya arụsị niile nwaanyị niile dị n'Ọkịja ebe a ka dị kpata ọ na-abụ onye nwe ikpe ibi ebe a ọ nga ka ọ na nga bụ Ụlasị ya Ee, Ụlasị. Ụlọ ọgwụ Ya. arụ nlụsị ala gị ọlụ kpuolo gị ọgwụ ekpuolo ọrụ ọ dị anụ ọgwụ okpu ma ọ bụrụ nke masịrị gị mm, ebe a ka ya dị ikpu ya okay. egwu ntu ahụ dị ka ọ ya dị dị free ịfụbachi dị mma ọ nga ka ọ ya bụ arụchọrọ anya gị mandeti ọ dịghị ntụ ị bịa were ego gị. Yeah. ọ dịghị ntụ isi gbaghị bịa were ego gị. hmm.
so ọ sọsọ gịnwa na-enekọta ebe a ka ọ nwee ndị ọzọ na-enekọtakwu ya iche anyị ma na ọ na-adị n'elili n'elili agụrụ ya agụ ndị na-ene ya anya yes yes yes hmm.
ọ tụrụ ọ bụ na na nna gị maọbụ nna nna gị nwere nkwanye ikwu hmm. na ntụ esi wee hibe ya bụ ihe ị ma na ihe eso na ya nna nna m na many people ha rụchiri ebe mmadụ ịsaa ha ji ebe mmadụ ịsaa mm. so na ọ dị ka ọ ha bụ isi na ya na mgbe ndị mgbe ndị uyi na mgbe mbụ mm. so ha niile nwekwara right ibi ebe a mmadụ niile abụkwa ndị etu anyị si nwee elili ya n'elili nna nna m si banye na ya ndị ọzọ niile nwekwa mm. right ibi ebe a and ndị obodo ọzọ nwekwa ike ịbịakwa ebe a kpuo aja fọ ọga ọfụma ndị obodo ọzọ anyị abịa nwe ebe a ntu ahụ ha bịaba ha ya agba anyị kwuo ndị nwaanyị gbaa ndị nwaanyị kọwara anyị agụghị ha mmụọ ịghọtago a na-ekpekwa ikpe ebe a ndị ọdịna- ndị ọdịnala niile na-emekwa mitin ebe a ya ọ bụla ya. Mm. Fụ ife m na-agwa unu so olumoso na mma akpọzi ya traditional court ndị igbo ọ ife efe atụwa ada ọ makwa mma ọ jụọ oyi ọ dị nnọọ ka m dinie na ebe a lalụbazie ụla mgbe ọ bụrụ ụmụ igbo igbo nwekwa na ife nọ na ife na-eme anyị sometimes na anyị aha value ife anyị nwe ị na-ege ntị anyị nwee value ife anyị nwee sometimes ọ na-afịa anyị na-achọchasị ya n'oyibo n'oyibo n'oyibo n'oyibo so mma like ka eze chinweta ife ka ọ kọwakwala anyị flawa niile adị ebe a kedu ife ọ na-alụ ihe gwara m flawa niile ihe ọ na-alụ ọkwa mmadụ ọ jechaa n'elu jee ana ọ mmadụ dozọrọ flawa onye zọrọ flawa a na-ozi ya ọ Okay. jechara mgbe ahụ ọ na-alụbu ụmụ ọrụ kapịnta agwụ isi a na-enye nsogbu mgbe ahụ Mm. Ama- ama- ama akpọ na agwụ isi ma ọ bụ na o nwere ka o si eme Mm, mgbe ahụ ebe a ka ọ na-adị anọba mgbe ahụ ọ okay. na-agba ojekwa nge ndị mmadụ ndị rụsịrị ụlọ Mm. obi natasie nke ha nọ ọ ga Mm. na-azụ ya na-azụ Ọ na-azọsi ya ebe a. nke a ka ofu nwoke bịarakwa chụọ aja ghọtago Ee. chụsị ya aja jụọ ihe ọ na-alụ ọ kọwalị ya this and that ụbọdụ ọ nọ Ọnịcha kịta ọ na-emekwa biznes ama ama m ka level biznes ya dị Dịzị. na-atara ya na-eme ọfụma na-eme ọfụma so n'ọ ya zọrọ ya Okay. o luba o luba three weeks o ji wee adịghị abịazi Okay. Due to na ọ zụbago afịa kịta. Onweghị ihe ọ na-eme Mmụọ enyego ya ọrụ. ọ chukwu mere ya Ọ na-emekwa ya. Ọ na-aserve mmụọ mmụọ sị ka ọ ka o nyezie ya ọrụ ka o rie ife ọ lụta. ọ na-ama n'ezi ọ na-agụkwa onwe Okay. Ngwanụ ụnụ n'anya ụnụ na-afụ ya nụ. Ebe a na-abịa ekpu aja. E nwee ụdị ife a ụzọ. Nke a nụnwa bụrụzịa m, the main ihu anị Ọkịja. ị na-ege ntị ehe so ka m jụọ ya kịta ife m ebe a nụnwa so kedu ife ebe a the main ihu anị Ọkịja ọkwa ya ee ebe a ka a na-enye nri ka ọ ebe a ka a na-enye ife ọ na-eli nu Mm, ka ọ daa n'ọgwụ ekpuo ọgwụ ahụ ọbụla a na-egbu efi na-abụ ebe a ee, ka abụ nke ndị ọdịnala niile na-eweta ego ya. iwu Mm, a na-egburịrị ya ya- ya- o ji eme ife ọ na-eme yes
Mm. so ọra na eze daalụ nụ ma ekene m unu ka unu si wee sonye anyị na program anyị mee ebe a ị na-ege ntị ehe unu chọọ fon nọmba onye anyị na-ekwu maka ya fon nọmba ya dị na description ebe a ị kọpịrị ya ị kpọọ ya afa ya bụ Ichie Igwe tv obi gem nke ọbụla ị chọọ chọọ wasapụ ya ị chọọ ịkpọ ya akpọọ nke ọbụla ọ na-aga